daba tunkara naamu galo b'a don ɲɛ nka a t'a dugusɛjɛ ɲa siga t'o la n bala cogo bɛ di dɛ journaliste Seydou Ɔhɔ.
ne bɛ n bolo bugɔ ka don a don ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma nouvelle nouvelle horizon dangangura ɲɛdankura journaliste Seydou Ɔhɔ. sɛbɛnni kɛbaa tɔ a de ko mahamadu uh, ture Ture. mahamadu ko Ɔhɔ. a ko i k'a dɔn an ka sɔrɔdasikulu janfa a b'a don ɲɛ a t'a dugusɛjɛ ɲɛ siga t'a la Mhm. journaliste Seydou i k'a dɔn banbaanciw kamana ganna ɲɛguwan ni dabali bann'u bolo pelengetew Pewu. u tɔ taara sa i k'a dɔn fɔlɔfɔlɔ u tun bɛ min kɛ n'o tun bɛ digi an ka maaw na jaa sigi kelen don k'u makɔnɔ waati kelen journaliste Seydou i k'a dɔn ɲɔgɔn fɛ min kɔni ye binkanli yɛrɛ u y'o boloda seware ɲɔnɔ ɲɔnɔ ani awɔ bafo kan bafo e segu la hawula wala journaliste Seydou i k'a dɔn banbaanciw ye mun kɛ u u ye labɛn kɛ dibi la ka wulikajɔ boloda min ye kamiyɔn belebelebadenw ye k'olu sɔsɔ mugujugu la mugujugu min n'a bɛ wuli yɔrɔ jan fɛ journaliste Seydou i k'a dɔn ka mobili ninnu kolonkolon k'a ɲɛsin kan kɔnɔna ma ɔ yɔrɔ o ka kɛwale tun ye nin ye maa min ye nin kɛbaa ye i y'a dɔn wa amadu kufa journaliste Seydou i k'a dɔn amadu kufa cira min kɔni Iyad Ag Ghali fɛ sabula Abu Karim min ye mɔsikɛ ye a donnen don nin ko ninnu dabali ni fɛɛrɛw la journaliste Seydou i k'a dɔn u y'a bɛɛ lajɛlen labɛn a bɛɛ ka kɛ miniti kelen heure kelen journaliste Seydou i k'a dɔn ni dɔ ma sɔrɔ dɔ bɛ sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko tuma min n'u ye nin ko in labɛn k'a ɲɛsin sɔrɔdasi jɛrɛjɛkulu ma mobili k'u kolonkolon n'u k'u ɲɛsin kan ma ni mobili kɔni donna kan kɔnɔ n'a ko law journaliste Seydou i k'a dɔn fɛn o fɛn ni ni b'a la a b'o tiɲɛ sɛbɛnnikɛla ko sɔrɔdasi minnu bɛ kɔlɔsili la da la journaliste Seydou i k'a dɔn maa tɛ bal'u la tuguni a ko santinɛli kɔni ka ɲɛmada a n'a ka hakilisigi ni jateminɛ de kɛra sababu ye k'a dɔn k'a fɔ mobili min kolonkolontɔ filɛ ka na a nin tɛ mobili gansan ye koyi journaliste Seydou i k'a dɔn halte ma sɔrɔ a la i k'a dɔn ɲininkali kelen fila u ye mobili mugu wuli ten mobili bolibaw la la hawula wala kuwata gidiw gidiw u ye mugu wuli mugu wulilen min kɛ journaliste Seydou i k'a dɔn mobili bolibaa n'o sara fɛrɛn tɛ mobili la taa fan tɛ bilen journaliste Seydou i k'a dɔn ɛɛ fɛrɛnda ahan mobili kolonkolonna motɛri wulilen don mobili kolonkolonna lowu bɔmu b'a kɔnɔ journaliste Seydou i k'a a falen don bɔmu na tɛp hawula wala kuwata ila bila yedee n kɛ ɔhɔ journaliste Seydou n'a ko law journaliste Seydou i k'a dɔn min bɛ ko kalama min tɛ kalama dɔ tɛmɛtɔ gansan a sina ka maa saba daji journaliste Seydou i k'a dɔn o y'a sɔrɔ sɔrɔdasiw kun ye an k'an bɛɛ da ɲɔgɔn ye aa journaliste Seydou i k'a dɔn yen ka di yen ye a miniti kelen waati kelen journaliste Seydou i k'a dɔn sɔrɔdasikulu minnu n'olu dagalen bɛ kɔfɛ olu nana wulikajɔ kɛ ka fan bɛɛ lajɛlen minɛ o yɔrɔnin yɛrɛ bɛɛ cɛ tan ni kelen banbaanci u y'o ni kɛnɛ karaba
aa fɔta maa tan ni kelen journaliste Seydou i k'a dɔn ka tɛgɛ da u ka yɔrɔ bɛɛ sɛbɛnnikɛla ko ayiwa min ye u ka marifa jugu ni minɛn jugu ye u y'olu minɛ mhm. min ni min minɛna telefɔni min b'i to yɔrɔ jan fɛ ka mugu wuli o naani journaliste Seydou i k'a dɔn min ye awa motora motorola o fana ye telefɔni ye o naani journaliste Seydou i k'a dɔn u ye tɛgɛ da u kan mhm. min ye sɔrɔdasi minɛn ye mugu ni kisɛ u y'o caman dara k'u la Sɛbɛnnikɛla ko o yɔrɔnin bɛɛ n'i ma fili bi sɔgɔmada in na i k'a dɔn min ye sɔrɔdasiw ka ɲɛmaaso ye n'o ye kunnafonidiso ye u ka kan ka ɲɔgɔnye kɛ an yɛrɛw ka ciden bɛ kɛnɛ kan min ye Mayiga ye n'a tulo b'an kan na journaliste Seydou i k'a dɔn kuma sɛbɛn minnu mana bɔ yen a bɛ se k'an wele yanni an wuli cɛ ka kunnafoni d'an tulo kan nka min kɔni jɛlen don journaliste Seydou i k'a dɔn u delila ka nin kɛ i ye nin kun dɔn wa ah. n'u ye nin kɛ tan ah. sɔrɔdasiw ni bi tiɲɛ dugudenw ni bi tiɲɛ maa min bɛ nin mɛn olu bi siran jɔrɔ bɛ na banbaanci ka baara dabɔlen don nin de kama ɔ journaliste Seydou sabula o delila ka nin ɲɔgɔnna kɛ min ye an ka sɔrɔdasikulu ye maa caman ni tora a la mhm. aa journaliste Seydou e ko balen na ko o na sɔrɔ u bolo tuguni de sigi kelen don k'u makɔnɔ min kɔni ye cɛdenw ye dɔ de bara ka fara kɔlɔsili kan don o don banbaanci i k'a dɔn ani minɛni ka taa bɔ a dingɛ kɔnɔ dɔ de bɛ fara u kan don o don nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvel Horizon kɔnɔ ɲɛdankura makɔrɔ ka baaraw don sɛnɛ kɛ makɔrɔ i bolo don n ko makɔrɔn don aa e ko ne ka mun fɔ ɛ makɔrɔn de don e ma sɔn wa aa ne min i ne m'a fɔ ayi mais dis-moi que c'est oui ne t'o fɔ je t'informe que c'est makɔrɔn a banna ɲininka ko mun na kɛ n'a ye n den ɲininka voilà ne wasara bon attention toi est-ce que tu n'es pas français

min y'u ka sɛbɛn ye mohamɛdi sila ko a ko fɛn min ye dosokɔrɔ ye a t'a sonsorojogo kɔrɔ dabila k'a b'a buranna na fɛn min ye faransi sorasiw ye o ye barikani ye barikani a ye minɛnw cɛ bɛɛ lajɛlen ko taabatɔ o ti bo ɲuman kɛ a ko barikani u ye kan min bila gosi maa seegin fo ka taa se maa tan ma o su yera dingɛba dɔ kɔnɔ ko min ma charnier i y'a faamu charnier mhm. sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ mm. fɛn min ye emmanuel makɔrɔn ye faransi masakɛ mhm. ale yɛrɛ de ye tabale gosi k'a fɔ u salila mhm. dusumanko tɛ fa togoni na olu bi barikani mina bɛɛ cɛ ka bɔ mali la u da tɛ mali kuma na tuguni sɛbɛnnikɛla ko nka makɔrɔn a ye kuma min fɔ ko a bi taa kuma in kɔni a na kɛ kuma in fɔlɔfɔlɔla ko taali ma diya Faransi ye sabu don o don u bɛ wale dɔ kɛ wale min b'a to jaa malidenw k'a fɔ Faransi a ye to yan walima CEDEAO ou bien sahɛli jamanaw k'a fɔ Faransi n'e tɛ anw dɔ tɔ don sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Barikani ye kan fɔlɔ minnu bila wulikajɔ ani cɛsiri kɛra armée fɛ u ye yen bɛɛ minɛ fɛn min ye lakana ye k'a sabati nka wulikajɔ laban min n'o kɛra dugu min bɛ gawo mara la n'o ye gosi ye gosi barikani nana wulikajɔ kɛ abirikalo tile tan ani kɔnɔntɔn fɛn min kɔni ye yɔrɔ in ye ni k'a di mali armée ma o yɔrɔnin bɛɛ o dugusɛjɛ n'o bɛnna abirikalo tile mugan ma mali armée nana ka na a ka daga sigi yɔrɔ in na nka san'u ka daga sigi mm. an ka yɔrɔ larawe sabula faransi taatɔ ti ko ɲuman kɛ an ka yɔrɔ larawe an t'a dɔn ni janba wala yɔrɔ dɔ piégelen don mhm. an ka fan bɛɛ lajɛlen larawe mhm. kilo bi duuru fo ka se kilo bi wɔɔrɔ ma ka kan lamini mhm. u y'o du sen jɛ u tora munumunu salo ni sɛgɛsɛgɛli la u nana bɔ dingɛba dɔ de kan mm, mm, dingɛba in kɔni sigana fɛn de don o yɔrɔnin bɛɛ mali sɔrɔdasiw ko nin yɔrɔ in dɛ an ka an k'a lajɛ fɛn dɔ bi yan o yɔrɔnin bɛɛ u nana mansinw da la k'a sɛgɛsɛgɛ k'a sɛgɛsɛgɛ u ko maaninfin dɔ b'a jukɔrɔ o tuma ni maaninfin b'a jukɔrɔ mhm. an k'a seni mhm. o yɔrɔnin bɛɛ u nana bɔgɔ de y'ali daminɛ mhm. ka cɛncɛn salo k'a salo u nana bɔ maa seegin su kan minnu su donna a bɛ tile duuru tile wɔɔrɔ bɔ sabula su ninnu tun y'a daminɛ ka tiɲɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen u ye kibaruya da u ka ɲɛmaayaso tulo kan n'o ye mali faamaw ye k'a da u tulo kan k'a fɔ olu bɔra su dɔw kan su ninnu bɛ dingɛ na o ɲɛ ka ɲini sɛbɛnnikɛla ko a ɲɛ ka ɲini olu ye kuma fɔ sɔgɔma wula fɛ fɛn min ye faransi ye a ka telesow n'a ka radiosow u ye filimu jeli daminɛ filimu min b'u bolo dɔwɛrɛ tɛ ja kinda dɔ b'u bolo k'olu yɛrɛ de y'u to faransi ka gosi nin su dingɛba in k'a filime k'a lajɛ ko mali sɔrɔdasiw bɛ ka su dɔw don ko wa k'u kelen tɛ k'u ni irisiw don sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Nin ye nkalon kɛnɛkan da yɛrɛ de ye sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Mali sɔrɔdasiw ye u nabali u ye mun patrouille kɛ k'a fɔ olu bɛna maa faa maa minnu n'u bɛna o su don o su ka toli kelen sɛbɛnnikɛla ko a ko ko in faamuyana Faransi sɔrɔdasiw nin ko in b'u nɔ na sabula nin t'u siɲɛ fɔlɔ ye fɛn min ye Malidenw ye k'u faa jama ɲɛnama ni k'u su don sɛbɛnnikɛla ko a ko ka kɔn nin wulikajɔ ani nin cɛsiri ɲɛ su ninnu yeli ka kɔn ɲɛ abirikalo tile tan ani wolowula duguden dɔw bɛ minnu kɔni bɛ gosi masurunna na dugu dɔ bɛ ko ajora yenkaw kɔni tun ye kulekan bɔ k'a fɔ u ka duguma dɔw tununna o tuma an bɛ taa barikani ɲininka u dalakan na cɛ wɔɔrɔ n'o ye misigɛnna cɛ wɔɔrɔ olu dara ɲɔgɔn kan ka taa barikani ɲininka u y'o cɛ wɔɔrɔ minɛ k'o siri o yɔrɔnin bɛɛ k'olu don avion kɔnɔ ka taa n'u ye niger u bɛ taa u ma segin fɔlɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi fɛn min ye sɛgɛsɛgɛli y'a dayɛlɛla sabula fɛn min ye état major ye ale ko sɛgɛsɛgɛli ka kɛ gendarmerie ka taa fara kiiritigilamaw kan u bɛɛ lajɛlen taara kɛnɛ kan dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ n'u lakalannen bɛ kosɛbɛ u ko minnu ma médecin légiste Mm. olu yɛrɛ taara ka taa appareil da su ninnu na mm-hmm. u ko nin su ninnu bɛɛ a ka ca tile duuru ye mm-hmm. mali armée dun nana tile fila wala tile saba dama mm-hmm. o tuma o yɔrɔnin bɛɛ armée jabajɛra mm. jɔni y'u fa marakala so tɛ fila ye ah. faransi sɔrɔdasiw don ah. sɛbɛnnikɛla ko wulikajɔ ni cɛsiri de kan ka kɛ ah. makɔrɔn yɛrɛ a kan ka wele cpi de la jean yves le drian ani florence parly u kan ka wele bɔgɔ jene ka k'u kiri malidenw faali k'a sɔrɔ maa min u ma bɔ u kan ka weele o kiri la o ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ L'Aube kɔnɔ a ka bi bɔli la journaliste Seydou ne bɛ n bolo bugu ka don don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma vingt-deux septembre yɛrɛmahɔrɔnya don don misiri maa ka kɔfilɛ ɲɛfilɛ journaliste Seydou i k'a dɔn o ye laada ye n'o tɛ fan bɛɛ lajɛlen ye dibi ye Journaliste Seydou sɛbɛnnikɛla ko a ko wuli ka jɔ ni jateminɛ politigi tɔn min b'an fɛ yan n'u k'a ma ko Sadi Yawuru bɛ kungo n'a fɔra ka ban a bɛ dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko de kofɔ Umaru Mariko n'a bolilen don a tununnen don a yen dɛba ɔ a jɛɲɔgɔn minnu kɔni b'a kɔfɛ olu sɔn dɛ journaliste Seydou i k'a dɔn kunnafoni dɔ jɛnsɛnnen bɛ bi ayiwa min ye réseaux sociaux ye ani kunnafoni disiraw ye min ye ayiwa fajigi tarawele o ka kunnafoni don journaliste Seydou fajigi tarawele ko A ko ayiwa kumakan b'ale bolo ja b'ale bolo minnu b'a jira k'a fɔ janfaba de sirilen bɛ Umaru Mariko ani Imamu Diko fɛ arabuw ka dɛmɛ talen bɛ ka di ayiwa min ye diko ye i k'a dɔn a bɛ sefa wari miliyari bi duuru bɔɲɔgɔnko bɔ journaliste

sɛbɛnnikɛla ko journaliste Seydou i k'a dɔn ayiwa arabu jamana dɔw bɛ yen min kɔni ye ayiwa nafolotigi jamanaw ye minnu kɔni kɛlen bɛ ka janfaba labɛn janfa in kɔni i k'a dɔn dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko tuwa b'a la Imam Diko tuwa b'a la journaliste Seydou i k'a dɔn ayiwa kɛwale jugu ni taamasiyɛn jugu jamana in bɛ dafiri cogo min kɛlɛ bɛ wuli i k'a dɔn faali da kelen bɛ taa ka jamanakuntigi sɛgɛrɛ min ye Asimi Goyita o labɛn de kɛlen don a ko nka kuma in kɔni a bɔra cɛ min da o de ye awa Fajigi Tarawele ye Fajigi Tarawele kɔni kɛlen bɛ ka kunnafoni in da k'a jɛnsɛn min ye awa Sadi Yawuru bɛ kungo u k'u jɛ ni n den n'a ye bi u ma jɛ n'a ye sini nin kumalankolon in walima nin kuma porokotolen maa bɛ se ka nin da cogo de ka maa sɛgɛrɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ u ka labɛn ani hakilina minnu fɔlen don journaliste Seydou i k'a dɔn ayiwa min ye arabu jamana ye arabu jamana min ni nafolotigibaw don olu ye welewele da kɛ ka ɲɛsin Asimi Goyita ma k'a ka na b'u ye a ka na b'u ye u ka bɛnkanw ni hakilinaw sɛbɛn ni Asimi taara Katari de don ni Asimi taara Katari journaliste Seydou i k'a dɔn olu bɛ bɛnbɛn bɛ sira a kama min kɔni ye k'a minɛ walima i k'a dɔn awa ka namara dɔ k'a senkɔrɔ min b'a to olu bɛ se k'a dɛrɛ ye journaliste Seydou i k'a dɔn o janfa de labɛnnen bɛ awa min ye Imamu Diko ye k'o b'a kalama min ye Umaru Mariko ye o b'a kalama ka ko in wale kɛwaleya makan jamana journaliste Seydou olu fana tɔgɔ fɔlen don olu de ye sefa wari miliyari bi duuru ta k'a di Imamu Diko ma journaliste Seydou i k'a dɔn nin ko in bɛ labɛn cogo di sɛbɛnnikɛla ko a ko fajigi de ka kuma don i nɛ don kumaw ni ɲɔgɔn cɛ dɛ fajigi ko a ko nin ko minnu labɛnnen don a kumakanw a sɛbɛnfuraw mhm. a bɛnkanw a telefɔni cikan a bɛɛ lajɛlen b'ale bolo jeli seyidu i k'a dɔn wari in dilen imam diko ma imam diko i k'a dɔn sadi a ka bolofara min bɛ korowari jamana na jeli seyidu i k'a dɔn miliyari mugan tara ka taa di olu ma jeli seyidu olu bɛ labɛn kɛ ka kɛlɛbolo wuli korowari jamana na min ye jahadikɛlɛ ye min ye banbaancikɛlɛ ye n'olu y'o wuli korowari jamana na k'o bɛnbɛn bɛɛ k'o bɛnbɛn bɛɛ olu minnu bɛ dugu kɔnɔ ani jamana camancɛ la n'o ye Umaru Mariko ani Imam Diko olu bɛ sɔrɔ ka tasuma kɛ kɛlɛ tɔ la i k'a dɔn kɛlɛ bɛ taa ɲɔgɔn kunbɛn o tuma jamana bɛ dafiri min ye sadi ye u ko nkalon namara kuma Fajigi Tarawele nkalon a ye nkalon tigɛ ka da u la i k'a dɔn nkalon tigɛra ka da ayiwa min ye dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko ye nkalon tigɛra. o tuma mm. olu bɛ kankari da ka diɲɛmaa wele ka diɲɛ seleke naani jamana bɛɛ lajɛlen laadi u k'u hakili to a la min ye fajigi tarawele a filɛ ka nin nkalon min da sadi la ani dɔgɔtɔrɔ umaru mariko u tɛ jɛn n'a ye bi u tɛ jɛn n'a ye sini wa min ye kiri ye u bɛna t'u ta da bɔgɔ jeni kan o tuma fajigi tarawele dalu minnu b'a bolo a ka se ka dalu in bɔ k'a da kɛnɛ kan a ka taa kaso kɛ umaru mariko bɛna kiri la e t'a ɲɛdɔn ka tɛmɛ ne kan ne b'o dɔn wa ah ɲininkali tɛ yan ah. k'olu k'u bɛna kiri kɛ ah. umaru mariko de tɔgɔ fɔra awɔ ah, umaru mariko ka na o kiri la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ 22 septembre kɔnɔ yɛrɛmahɔrɔnya don daba tɔgɔ la ne bɛ n tɛgɛ don o bi kɛ min sɛbɛn ye an ko min ma nouvel horizon ɲɛdankura basiriba n'o ye baba danbele ye nin y'a ka sɛbɛn ye Baba ko Baba Danbele ko An. a ko CMDT ɲɛmaa Un. dɔgɔtɔrɔ Nango Danbele An. Nango Danbele a tile jalen bɛ kɔɔri sɛnɛnaw la An. sabula sɔrɔ min donna CMDT la An. i kulo majɔ An. CFA wari miliyari duuru An. miliyɔn kɛmɛ naani ani bi wɔɔrɔ ni duuru Un. samiya tɛmɛnen k'o de kɛra sɔrɔ ye Un. min taara bila jamana trésor kɔnɔna na An, sɛbɛnnikɛla ko tiɲɛ tɛ An? ɛɛ nkalon don

Naam.
Est-ce PDG kelen bɛ baara kɛ wa? Anhan. Il a une équipe.
Anhan. Sɛbɛnnikɛla ko. Ali. A ko conseil d'administration. An. O ye CMDT ɲɛmaa yɛrɛw ye. Unhun. Olu de farala ɲɔgɔn kan u ka lajɛ bi kɔnɔntɔn ni wɔɔrɔnan. Unhun. U y'o kɛ Hôtel de l'Amitié la Bamako. Unhun. Sibiridon avril kalo tile mugan ni saba 2022. Unhun. A ko fɛn min ye docteur Nango Danbele ye. Unhun. Ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan fɛn min ye ɲɛfɔliw. Unhun. Cɛ cɛtigɛ cɛtigɛ minnu kɛra ani baara minnu kɛra ka olu ɲɛfɔ rapport min kɛra n'o ye baara min kɛra CMDT kɔnɔna na président directeur général nango danbele ale yɛrɛ de y'o ɲɛfɔ wa fɛn min kɔni ye assemblée ye o kɛnɛ kan maa caman bɛ yen minnu bɛ kuma minnu ye ɲɛfɔli kɛ u ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye wulikajɔ ani baara min kɔni kɛra résultat min sɔrɔla CFA wari miliyari kɛmɛ fila ani naani a kanfɛ o bɛɛ lajɛlen de baara la n'o min bosonna o kɔ ka n'o bila mali wagande kɔnɔ ni ka n'a di minisiri pasa ma n'o ye aluseni sanu ye miliyari duuru miliyari kɛmɛ naani ni bi wɔɔrɔ ani duuru a n'a kunkanfɛ qui dit mieux nango danbele moi je dis mieux nango danbele n ko demande à aluseni sanu wari bilara trésor la a ma bila trésor la mais pourquoi jusqu'à présent sɛnɛkɛlaw ma se ka n nɔgɔ sɔrɔ min ye e président

fila fila ni tila fila ni bi wolonwula ni duuru jɔnni a kuma ɲɛna o kuma ɲɛna naam naam izini caman b'a bolo
naamu sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye wuli ka jɔ mhm. cɛsiri ni baara minnu kɛra a ɲɛfɔra ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ sabula fɛn min ye mali a garisɛgɛ de jara ɲinan mhm. hali ni nango ma sɛbɛ kɛ mhm. ala kɔni kɛra mali fɛ sabula mali kɛra premier ye farafinna tilebinyanfan bɛɛ kɔɔrisɛnɛ na o tɛ ala ka baara ye wa ala baara fana bɛ yen asimi kuntere de ka di sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri min kɛra baara minnu kɛra CMDT ɲɛmaa fɛ nango danbele a n'a ka jamajɛkulu a bɛnna sababa ma hali n'a y'a sɔrɔ gɛlɛyaw bɛɛ sabula sanji ko gɛlɛya angɛrɛ ko gɛlɛya binfaalanko gɛlɛyara yɔrɔ caman na o n'a ta bɛɛ a ko fɛn min ye sɛnɛkɛlaw ye u y'u cɛsiri sɔrɔba de kɛra kɔɔri la ɲinan o de b'a to fɛn min ye kɔɔri sɔngɔ ye k'a bila sɔngɔ na sɔngɔ min bɛ sɛnɛkɛlaw nafa o baara kɛra nango danbele fɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye kanpaɲi min n'o kɛra n'o ye samiya tɛmɛnen ye wuli ka jɔ kɛra angɛrɛ ko ani jaw olu bɛ se ka sabati cogo min ɲinan da n'o ye kanpaɲi min ye samiya kun bɔlen bɛ yɔrɔ dɔw yɛrɛ la olu ye samiya baaraw daminɛ ka ban angɛrɛ ko kulekan bɔlen bɛ tiɲɛ don a ko n'i y'a ta k'a lajɛ angɛrɛ min bilara magasaw kɔnɔ a tɛ bɔli kɛ nka angɛrɛ ko balanni dɔ wɛrɛ tɛ koyi anbarigo min dalen bɛ mali kan o de don sabula maa minnu bɛ n'u bɛ angɛrɛ dilan n'olu b'a ɲɛdɔn a ko olu yɛrɛ ka minɛn caman bɛ yen minnu bɛ bɔ ukraine ani union soviétique

a tɔni ba yirika ba yirika dasilen don toguna agro industrie la kalo don
ne y'a f'i ye ko fɛn t'a kɔnɔ sa o bɛɛ sanna ka ban ne ko an bɛ angɛrɛ to ba sedu nantume fɛ cogo jumɛn na k'a fɔ k'an bɛ angɛrɛ ɲini kɔ kan k'a tɛ ka sɔrɔ
pour ton information yani nango ka na CMDT la fournisseur tun ye maa tan ni wɔɔrɔ ye aujourd'hui fournisseur nango y'a yɛlɛ fo maa bi naani ni fila o tɛ nango ye sa C'est ton ami. Qui Le ministre de l'Agriculture, Qui Modibo Keita. Ale de ko bɛɛ ka na ni engrais maa o maa bɛ se ka na n'a ye. Mais, mais Seydou, n'i tɛ min dɔn, Mais je connais. tu, pas du tout.
Tu sais, tu vas me faire parler. Moi je connais.
Ba Seydou Nantume, a bɛ se n'a tora a ka baara kɛ. Nka embargo de y'a sɔrɔ a ka minɛnw balannen don sira la. Minɛnw mana. Ni minɛnw nana a kelen bɛ se k'i jɔ ni Mali ye. Nka minɛnw de tɛ yen. Euh, N'i ma d'a la u k'an wele an ka taa magasin visiter. Engrais tɛ yen koyi. CMDT dossier, Ɔhɔ. o t'o n bolo. Ee de dɔn a la kabini i bɛ ka tile la an ma fɔ i ɲɛɲini o kɔ n'o dɔn i ko n tɛgɛ ci ye i bɛ na minya nako tɛ o tɛzsi tɛz n'u bɛ sɛnɛ ɲɛdɔnzsiw la de don foro bɛ de la de laɛnyrasiɔn lafiya de lafiya ye kɔnɔ n'an ko min aw bɛ min ma cɛ kow da yan ayi kuma in bilabali n'an ko an bɛ min na yan ni ɲɛka an di bɔ a la hali bɛɛ bɔra an di Nous on est de ce genre an n'aw tɛ kelen ye, an ma don a la yɛrɛ o, yɛlɛma yɛlɛma, an ma deli ka don a la, iko ŋɔmi, nka an ma deli ka don a la, ee, Sedu Nandumɛ ko an de ma deli ka don, an ma ɲɔgɔn ye tile kelen, Sedu ko tɛ sa, jamana ko de don, n ma don angɛrɛ ko la, ah. n ma don CMDT ko la, an bɛ don a la ka bɔ a la cogo di, n bɛ k'a ɲɛ de f'i ye, angɛrɛ tɛ Sedu Nandumɛ bolo yen sa, magasin videlen don.
ne balimamuso cɛko hami de b'e la wa ne balimakɛ musoko hami de b'e la wa ayiwa a ye wuli joona ka se ali bubakari hayidara ma ne ba ne fa papiye ko hami de b'i la wa i den ka kalanko jɔrɔ de b'i la wa ɲɔgɔndan ko don wa ka taa se hakaminɛko caman ma a ye wuli joona a ko kɔngɔba da sojiba a se la an ka nin morikaramɔgɔba in fɛ n'o ye ali bubakari hayidara ye a ka nimoro filɛ nin ye